Mamadu Ɲagasa tɔgɔ la halisa hmm, an ka bonyamasegin bɛ ka lase lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ani filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an filɛ komi n y'a fɔ a ye tɔgɔ min na aw balimakɛ don halisa Mamadu Ɲagasa tɔgɔ la halisa ŋaniya yira don ka se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ani farafinden bɛɛ lajɛlen Comme o don na n bɔra k'a fɔ aw ye n ko Mamadu Ɲagasa tɔgɔ la ale bɛ ka video publier kɛ n ko kuma dɔn tɛ kalan fana tɛ an ma kalan an tɛ kuma dɔn yɛrɛ n ko ŋaniya yira de don toujours o hokumu kɔnɔna la n ka o don video publier la n ye hakilina dɔw sɔrɔ bon n ye lamɛnniw kɛ mɔgɔ wɛrɛw ka publierw la minnu y'a lajɛ ka video publier bon an y'a ye an ka video fɔlɔ la mɔgɔ caman y'a aimer dɔw y'a publier dɔw tilara ka kumakan ci an ma tuguni bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ n'i ka ŋaniya de don o kɔfɛ n bɛ tila k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ hakɛ to mɔgɔ tɛ diya mɔgɔ bɛɛ ye i tɛ goya mɔgɔ bɛɛ ye Ne y'o fɔ o don na n ka kuma la n ko minnu bɛ ka kuma fɔ n ko yɛrɛ ɲini tɛ fanga ɲini tɛ tɔgɔ ɲini tɛ yɛrɛ yira tɛ n ko ŋaniya yira de don n y'o fɔ ka da kun min kan ne ko ten ko bɛɛ lajɛlen komi kuma de cɛyalen don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn kuma de cɛyalen don kuma cɛyara cogo di maliko kuma de cɛyalen de don n b'o de ma balimaw a ye hakɛ to maliko kuma cɛyalen de don trop même i mana jigin mali kɔnɔ bɛɛ ko ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mali faantandenw sɛgɛnnen de don k'an ka sécuritéw bonyanen tɛ k'u bɛ ka sɛgɛn kɛ u bɛ ka sa u ka warinin fana k'o tɛ ka di u ma bɛɛ ka wari bɛ ka détourner ɲɛmɔgɔw de fɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ce n'est pas la peine tout ça quoi a ye hakɛ to a ma se o bɛɛ ma quoi ne hakili la o don na bon n ka kuma kɔnɔna la n bɔra k'a fɔ a ye k'a fɔ n ko degun man kan n ko kuma caman nin d'a ɲɛ quoi kuma caman nin dɔ kɛra o la quoi kabi bi ma se kabi kunu ma se fana fo ka na se bi ma kuma bɛ ka cɛya bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dugumamɔgɔw bɛ k'u ta fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'a ta fɔ minnu tɛ k'u ta dunda sɔrɔ dunda tɔgɔ don u ka yuruguyurugu da sɔrɔ olu b'a fɔ k'u bɛ kuma na mais n'u yɛrɛ donna domini kɔnɔ u bɛ mun kan an b'o si dɔn ɛɛ balimaw aw bɛ hakɛ to cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ko don ne y'o de fɔ a ye ka bɔ o don na a bɛ hakɛ to n ko n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n ko n'i ka bana fura fɔl'i ye n k'a furakɛ ka di ne hakili la ne bɔra k'a fɔ a ye o don na ko anw ka bana sidɔnnen de don problème min bɛ mali kan a sidɔnnen don bɔn mun don o dɔnnen don kuwa an ka kan k'a furakɛ cogo min na o fana sidɔnnen de don n'i y'i ka bana sidɔn a furakɛ ka di kuwa bɔn n bɔra k'an balima dɔ lamɛn o don na anw ka papiye ko bolo ma ko mali pasipɔri K'u bɛ alizeri yen nɔ ko dɔw ye kojugu kɛ bɔn ko nizeriyaw de don wa ou bien ganayaw de don k'u ye kojugu de kɛ u bɛ mɔgɔw faga ko mɛ ko mali piyɛsi yera u bolo ko alizeri y'u minɛ ko k'a fɔ ko wayi ko maliyɛnw de don bɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka di aw bɛ hakɛ to kuwa o tɛ faamaw nɔ ye o

Cameroun visa kun t'anw ni Cameroun cɛ Cameroun visa don an n'u cɛ cogo di Sud-Afrique visa kun t'anw n'u cɛ olu ye visa don an n'u cɛ cogo di jamana caman bɛ yen nɔ diɲɛ jamana bɛɛ jɛman farala finman kan a bɛɛ lajɛlen bɛ mali pièce de ta u b'a sɔrɔ fu falaki la u bɛ tiɲɛni de fɔ a bɛ f'u ma ko maliyɛndenw de don est ce que o ye fanga nɔ ye o tɛ fanga nɔ ye o ne yɛrɛ de b'a la maliyɛndenw de don anw de nɔ don an kana fɔ faamaw o minnu bɛ taa ɲɛfɛ anw de bɛ bila o ɲɛ de ka taa e de bɛ don o garanti kɔrɔ de k'a fɔ ko wayi nin ne balima ou bien n terikɛ de don u nɛn ka di u bɛ kuma duman min f'e ɲɛ ou bien u bɛ wari min d'e ma nata kama e bɛ bila o ɲɛ de ka taa fɔ k'i balima don ou bien e y'i ta sɔrɔ yuruku yuruku la cogo min na e bɛ bila a ɲɛ ka taa yen de a bɛ t'a san de n'a t'a dilan a b'a san de e bɛ jamu jagoya ɲini a la ka dugu jagoya ɲinin a la ka jagoya fa ɲinin a la ka jagoya ba ɲinin a la k'a kɛ maliyɛn ye a bɛ piyɛsi ta n'o document bilala ka taa minnu b'a dilayɔrɔ la olu ta ye dɔrɔn ko document dafalen ko karanden ni wolosɛbɛn e ni ala cɛ ganaya de bɛ se k'i to gana ou bien nizeriya bɛ se k'i to nizeriya ou bien n t'a dɔn a kɛra diɲɛ jamana o jamana k'i to i ka jamana kan ka mali papiye wolosɛbɛn sɔrɔ ten gansan population yɛrɛ de nɔ a ka haramu a bɛ hakɛ to quoi n y'a fɔ bɔn n ko kuma dɔw bɛ yen a fɔ man di n ko mɛ n'a ma fɔ a man ɲi n ko anw yɛrɛ de nɔ don walahi a ka haramu anw de nɔ don anw de bɛ bila u ɲɛ ka taa n'u ye n'i y'a mɛn k'u taara amasadi fɛ amasadi de bɛ wuli ka yala k'u ɲini e ni ala cɛ ganaya kelen bɛ se ka wuli a mana bamanankan mɛn cogo o cogo papiye foyi t'a bolo wolosɛbɛn t'a bolo karande t'a bolo ka taa don amasadi kɔnɔ ten ko nana mali pasipɔri kɔ o ja t'a la o ko dɔ de bɛ bila a ɲɛ anw de bɛ bila u ɲɛ ka taa de n'o fɔra a bɛ digi anw na ne yɛrɛ ye faantan ye e ye faantan ye balimakɛ balimamuso e ye faantan ye anw de bɛ bila u ɲɛ wariko nata kama a bɛ minnu min dira e ma e bɛ nata o de kama ka bila a ɲɛ ka taa ko wariko nata a b'o pièce sɔrɔ n'a ye tiɲɛni kɛ sa i b'a fɔ ko wayi ko mali pièce bɛ sɔrɔla fu la u t'a ɲini ten fu anw de bɛ bila u ɲɛ de population yɛrɛ de nɔ don walayi n y'o fɔ o don ko degun man kan ko faamaw tɛ se ka wuli diɲɛ maa si tɛ se ka wuli n ko population yɛrɛ de bɛ wuli de o jamana tɛ yen n bɛ ala tanu bi bon o tɛ yɛrɛ ye a bɛ hakɛ to anw bɛ Europe bi anw bɛ jamana min kɔnɔ yan Europe yan nɔ n bɛ Espagne bi minnu bɛ Espagne minnu bɛ faransi minnu bɛ ameriki u ka jateminɛ aw ɲininka ban olu yɛrɛ ka fanga siralen don population ɲɛ population siralen b'u ɲɛ fana parce que hali n'i ye i sen kari population kelen kuncɛ la k'a fɔ ko wa ko tenue b'i kan na k'i b'a kɛ ko se b'i ye n'i y'o kɛ n'i ma bɔ fanga la o b'a sɔrɔ k'a fɔ k'olu t'o jamanaden halala wala dɔ bɛ kɛrɛfɛ a t'i dɔn a t'i soma si dɔn mɛ a ka fasoden tɔɲɔ kama olu bɛɛ bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan de k'u ka nisɔngoya yira walayi siɲɛ kelen siɲɛ fila o ko b'i da de ubiyɛn n'i m'i diya faama min y'a kɛ o ka tenue bɔ a kan na anw ne ko ko ayi n'a bɛ kɔrɔbɔrɔkɛ la sɔmɔnɔkɛ ko ko non k'ale ka sira tɛ n'a bɛ fulakɛ la bamanankɛ ko k'ale ka sira si tɛ anw b'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ dɔrɔn de ko n ka kunko tɛ ko n'i y'a ye o y'a k'a la k'a ye ko dɔ de kɛ k'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ tila ka wuli ka yen nɔ a ye dɔnnibagaw ɲininka anw ye kunfin anw ta ye dɔrɔn nin ŋaniya yira mɛ a ye dɔnnibagaw ɲininka kan yɛrɛ dala dɔnnibagaw ye o ala yɛrɛ ka kumakan na ko faamaw ani kalanbagaw ko n'a y'a sigi a fɔlɔ kɛra karamɔgɔw de ye a ko karamɔgɔw ma n'a y'a sigi ka kojugu kolonkolotɔla ye n'a balaw bɛ na a bɛ daminɛ aw fɔlɔ de la problème b'anw fɛ yen anw b'a fɔ ko wa faamaw de nɔ don k'an sigi k'a lajɛ ten ko foyi tɛ bɔ a la mɛ e ni ala cɛ maliyɛnden ye e k'i yɛrɛ ɲininka kɔrɔnfɛla la maa hakɛ min sara yen nɔ adamaden si t'a da dɔn e k'i miiri fanga kɔnɔ waritigi minnu bɛ fanga kɔnɔ ubiyɛn peresidan minnu bɛ fanga kɔnɔ a minisiriw n'a depitew e ni ala cɛ a dɔ den b'a la wa a si den t'a la a si yɛrɛ n bɛ se ka n k'a balima yɛrɛ t'a la u den t'a la e ni ne denw ne e ni ne faw n'an baw de don olu de bɛ ka to kɔrɔn fɛ fantandenw de bɛ ka to yen nɔ ala kama videow lajɛ i ka don youtube kɔnɔ ubiyɛn i ka don zurunaliw kɔnɔ bani hadamaden min ni bɛ ka to kɔgɔji sanfɛ sahara kɔnɔ anw natɔ yan maa hakɛ min ni bɛ ka to yen nɔ jateminɛ i k'a lajɛ bani waritigi den b'a la e ni ala cɛ wa faama den b'a la abada lezi anw fantandenw de don parce que i faso kɔnɔ yen nɔ i ko ko non k'i tɛ wuli k'i jɔ k'e ka sira de tɛ k'i fili sira kan ka na an bɛɛ bɛ na n'o cogo de la mɛ de adamaden min ni bɛ ka tiɲɛ sira kan jateminɛ i k'a lajɛ bani n balimakɛ o ye jɔnni ka balawu ye an b'a fɔ siba de don o ye siba ye mɛ i faso de dɛ i ko k'i t'o tɔɔrɔ de ko an bɛna wali jamana kan tɔɔrɔ bɛ ka tila k'an sɔrɔ o sira kelen de kan aw ta k'o lajɛ kɛ n bɛ ka kuma min de fɔ o yɔrɔ de de kuwa n'i sigi k'i ka sira de tɛ dɛ a balaw de tɛ taa k'i to même ni ala ye den nɔgɔya ye a tɛ taa k'i denw to parce que e y'a ɲani kɛ cogo min na nin ye yanni olu ka kɔrɔ fana olu b'a ɲani kɛ yanni ala ka na n'a ka na ye k'a fɔ ko wa k'a bɛna c'est-à-dire anw minnu bɛ ka sira dɛ k'a kana ni jajɔlenw ye kuwa minnu b'u ni de di dɛ pour que u denw ka bolo kan yanni olu ka na kuwa ala b'a ta kɛ walahi parce que anw bɛɛ sigilen de don bɛɛ ko n ka sira de tɛ n y'o de fɔ kuwa n ko mali ka problème ne ta ne jara mamadu ɲasa tɔgɔ la n y'o de fɔ ne b'a fɔ faamaw nɔ kelen t'a la walahi k'a fɔ ko ne ye faama ye ne somɔgɔ faamaw tɛ a ka haram n ka somaa tɛ faama an yɛrɛ ka kabila maa si tɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ yɛrɛ de a tɛ ko ne bɛ ka fanga supporter ne ti parti si la parti si tɛ mali kɔnɔ ko ne bɛ mun na n t'a si fɛ mais k'a ɲɛfɔ dɔrɔn nin ko mali fanga nɔ tɛ anw ka sɛgɛn ye ko population yɛrɛ nɔ don u nɔ de tɔgɔ di de bɛɛ de ko i ka sira de tɛ i bɛ wuli di n'a fɔra ko ka wuli ka wuli ka bɔ espagne ka taa ka wuli ka bɔ faransi yan ka taa o ko tɛ o i bɛ yɔrɔ min de la de a bɛ fara ɲɔgɔn kan de mali yɛrɛ gugulen tɛ anw mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ko ko n kelen de si mago tɛ si la quoi bɛɛ ko k'ale kelen quoi o kɔnɔna la quoi bon anw ka degun a tɛ se ka ban cogo si la quoi f'anw de ka wuli k'an jɔ de k'a fɔ fangaw nɔ don fangaw nɔ don non non non non non an ka ɲɛmɔgɔw nɔ tɛ population yɛrɛ de nɔ don an bɛɛ sigilen don ko ayi ko ayi ne faantan n'i ko i ka wuli bi u b'i faga ou bien n'i ko i ka wuli bi aa u b'i ka du bɛɛ ci ou bien u b'i datugu e b'i datugu kɛ komi bi i labilalen de don mais sini walayi e min siralen don datugu ɲɛ i denw bɛ tila ka datugu olu b'a sɛgɛn kɛ yen nɔ n'i y'i sigi k'i ka sira tɛ i sigi k'i ka sira tɛ n'ala ka diɲɛ ye i den minnu bɛ na olu bɛ tila k'a sɛgɛn k'i kɔ donc a bɛ to nin cogo la fo ka diɲɛ wuli mali tɛna yɛlɛma a bɛ yɛlɛma n'anw yɛrɛ ka cɛsiri n'an ka dusu de n'an y'an sigi k'an ka sira si tɛ o video kumakan damadɔ de don k'o lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma f'an ka wuli de ka yɛlɛma don kow la de sinon kumamugu nin t'a ɲa dɔ kɛra o la sa ni kumamugu don kumamugukɛla min bɛ mali la kunjili t'a ban dɔ kɛra sa wa asalamu aleykum warahmatulahi